igbo bụ igbo ndị be anyị njem ọnụ ekele o. Igbo bụ Igbo, ekele nụ. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo, ekele nụ. Igbo bụ Igbo. Ihe bụ Igbo niile. Igbo bụ Igbo. Igbo kwenu.

Igbo bụ Igbo ekele m Igbo be anyị ekelekwa m Igbo kwenu mụọnụ zụọnụ kwezuonụ igbo kwenụ igbo mụọnụ igbo zụọnụ igbo amaka nụ anyị na-akpọbata mmadụ dịka emmanuel ka ọ bịa kọwara unu ihe dị na ọmụgwọ ka ọ bịa mee ka unu ghọta ihe bụ ọmụgwọ ụfọdụ na-eje ọmụgwọ ụfọdụ na-eme ọmụgwọ mana ha ma ihe dị na ọmụgwọ ha ncha so n'ihe igbo bụ igbo na-ewetara unu ka unu matacha omenala igbo ụbọchị taa ihe anyị ga-atapịa taa wụ ọmụgwọ maazị emmanuel ka anyị ga-akpọbata ka ọ kọwara ndị igbo nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ ije ihe wụ ọmụgwọ maazị emmanuel biko bịa ka ị kọwara ụmụnne anyị ihe wụ ọmụgwọ daalụ ka anyị jee ka anyị fere ya akọwa chachachacha igbo kelenu igbo ṅụọnụ zụọnụ rienụ nke onye chiri ya zere o egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebele nku akwala ya ma ya zi ebe ọ ga-ebe a sị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ihe anyị ga-eri bịara anyị ma nke ga-eri anyị abịalala anyị abụ m maazị emmanuel ifeanyịchukwu onyekwere nwankwọ n'igbo bụ igbo nke taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke bụ ọmụgwọ otu njirimara ndị igbo na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ naijiria gịnị bụ ọmụgwọ ọmụgwọ bụ oge maọbụ ọnọdụ nkwari akụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ nke di ya na-enye ya n'ala Igbo dịka o si bụrụ oge mbụ nwaanyị na-anọ izu ụka asaa maọbụ abalị iri abụọ na asatọ n'ime ụlọ oge ọ mụchara nwa ọṅụ na-eju nwoke nwunye ya mụrụ nwa ọhụrụ ọ kachasị oge ọ mụrụ nwa nwoke n'obi nwoke a na-agbapụ ngwa ngwa jee kpọọ oku ikwu na ibe na ndị agbata obi ya wee tie mkpu iji gosi na ọṅụ abatala n'ezinụlọ ya n'oge ya bụ ọmụgwọ nwoke nwunye ya mụrụ nwa na-eziga ozi zigara ndị ezinụlọ nwunye ya ọ kachasị nne ya bụ onye nke omenala Igbo kwuru na ọ ga-abịa bịa nọnyere ya n'izuụka asaa maọbụ abalị iri abụọ na asatọ nne nwaanyị mụrụ nwa ga-akwado n'otu izu ụka maọbụ izu ụka abụọ wee bịa ya bụ ọmụgwọ mgbe ọ na-abịa ọmụgwọ a ọ ga-akwado akwado jikere ejikere ihe ndị a tụrụ anya n'aka ya dịka o si bụrụ omenala Igbo bụ na nne nwaanyị a na-abịa ile ọmụgwọ ahụ ga-eme gịnị ga-eji ihe ndị a dịka ose ụtazị ụzịza na akwa nwa mụrụ nwa a mụrụ ọhụrụ abịakwa ya bụ nwa nwoke ga-ele ma nne nwunye ya ma nwunye ya ọmụgwọ nke ọma nwaanyị mụrụ nwa na-echukwa nwa ya ara n'oge dị otu a nne ya na-abịa ya mmiri ọkụ dịka o kwesịrị ekwesị abịa na ya bụ isi sekpu ntị bụ ọmụgwọ nwaanyị mụrụ nwa anaghị azụ ahịa nke o ji apụ iro ọ ga-anọ n'ime ụlọ e wee na-ele ya anya n'izu ụka izu ụka asaa maọbụ abalị iri abụọ na asatọ dịka o si bụrụ n'ọnụọgụ nke ndị Igbo ọzọ dịka ibe ya nwoke nwunye ya mụrụ nwa na-agbagharịkwa na-enye aka n'ụzọ dị iche iche ịhụ na ya bụ ọmụgwọ nke a na-ele nwunye ya gara nke ọma ọ ga-anọrọkwa chute mmiri sụọ ụtara sụọ akwa ma zaa mbara dịka o si kwesị ndị ọzọ nọkwa n'ezinụlọ ahụ ga-esokwa nye aka ịhụ na e lere nwaanyị a ọmụgwọ nke ọma n'ihi na ọ bụ oge ezumike nwaanyị ahụ ka o buchara nwa ahụ ọnwa itoolu abịakwa ọzọ dịka ibe ya nwoke ahụ na-azụtakwara nwunye ya ihe dị iche iche dịka okporoko ji a ga-eji wee na-asụrụ ya ụtara kwa ụbọchị niile abịakwa nwaanyị ahụ a na-ele ọmụgwọ na-enwe ọṅụ n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na a na-esiri ya mmiri ọkụ ma na-esikwara ya na-asụkwara ya nri na-enyeju ya afọ iji wee nyere mee ka ara ya gbapụ gbaa mmiri nke ọma n'oge ile ọmụgwọ ahụ dịka o si bụrụ omenala ndị Igbo ndị be anyị nwaanyị ahụ nne ya bịara bịa ile ọmụgwọ ga-anọkwa n'ime ụlọ ọ gaghị apụta ọ gaghị eje ozi ọ gaghị azụ ahịa ọ gaghị eme ihe ọbụla n'ihi na a na-atụ anya mgbe ahụ na ọ na-ezu ike mgbe nne ya lechara ọmụgwọ n'izu ụka asatọ a tụrụ anya n'aka na di nwaanyị ahụ bụ ọgọ nwaanyị nke onye bịara bịa ile ọmụgwọ ahụ nwere ihe ndị ọ ga-enye ya iji wee sị ya daalụ maka ọrụ ọma ọ rụrụ na ezinụlọ ya iji wee leta nwa ya n'izu ụka asaa ahụ ọ nọ n'ọmụgwọ ihe a ka a na-akpọ ịkwa efere n'ịkwa efere ahụ ihe ndị a gụnyere ga-eso nwaanyị ahụ laghachi bụ ego ụtaba akwa na ụmụ ihe ndị ọzọ ọgọ ya nwere ike iji sị ya daalụ mgbe nwaanyị ahụ laruru n'obodo ya ọ ga-akpọ ụmụ nwaanyị ibe kpọkọta ha ọnụ ụmụ nwaanyị ibe ya ọnụ ha wee nwee ike wee soro ekele chineke maka ọrụ ọma ọ rụrụ n'isi nwa ya maka na ọ dịghị ọfe nwaanyị isi n'elu ọjị rituo ihe a ka a na-akpọ ọmụgwọ na-adụsa anyị ncha nakwa a gachara mgbe mgbe a mụrụ m a gara ọmụgwọ anyị macha ihe ndị a niile mana nwere ebe ole na ụdị a ị ga-aghọtara ihe gbasara ọmụgwọ ị ga-aghọtara ihe a na-akpọ ọmụgwọ maazị emmanuel akọwacha na na ihe niile gbasara ọmụgwọ otu izu atọ izu anọ izu ise izu nke a nke a nke a

Igbo bụ Igbo ndị be anyị eji m ọnụ ekele o. Igbo bụ Igbo ekele nụ. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo ekele nụ. Igbo bụ Igbo ihe bụ Igbo niile. Igbo bụ Igbo. Igbo kwenu.

Igbo bụ Igbo ekele m Igbo be anyị ekelekwa m Igbo kwenu mụọnụ sụọnụ kwezuonụ